ndị be anyị daalụnụ ụnụ apụtasịa ndị be anyị nechara m ife na-eme gbasara afịa na-agbagasị ọkụ m sị ka m gwa ụnụ otu ife mm. one or two things ka ọ na-ewute m ụbọchị eh, afụkwara m afịa ọzọ gbara ọkụ o nwego onye mụ na ya kpalụ nkata wee gwa m na ya afụdị ife a na South Africa kedu ife na-akpata na be anyị aghọtakwa m ụfọdụ ọ wụ ndị iro ee o nwego mgbe a sị na ụfọdụ ọ wụ ndị nche ha zuchaa ohi n'ime afịa ndị na-eche nche afịa ndị afịa nachaa ha zuchaa ohi ha mụnye ọkụ ka ha wee mee ife ndị oyibo na-akpọ ị cover trace ka e wee ghara ịchọpụta ife melụ o nwegasịkwanụ ụfọdụ ife megasịrị ma na Lagos a sị na ndị ọchịchị na-agba afịa ọkụ ka ha wee rụgharịa afịa ma ọ bụ na ụfọdụ na-agba afịa ọkụ imegido ndị be anyị mana ife m bịara ebe a kịta a wụ maka ife ndị be anyị nwere ike ime i nene anya ọtụtụ afịa na-agba ọkụ na-awụkewe a sị na anachago afịa gasị dị na be anyị a na-emechikewe six ee eh, a sịzie na a nọkata na o nwegasịrị ife eh, a na-achọ imegasị onye ahụ anọkwuo 6:30 a sị na afịa emechie ah, kedu ife ndị be anyị nwere ike ị na-eme ka afịa na-agba ọkụ kwụsị enechaana m ya anya na-asị ọ ka e nwewe eh, ndị a na-achụ na-achụ ọkụ ndị fire service na ọ ka a na-enwe n'ime afịa i nechakwa anya ọ gara ha ọnụ iche ka ife ndị be anyị na-eluuzu na ọkụ gbaa afịa ụfọdụ wụ na store ha ka ha na-edewe ego ọkụ agbaa ego ụfọdụ maka ha ji ego eme turnover ụfọdụ wụlụ ya na-edewe n'ụdị na e mechaa ka e were eje etinye n'ọba ego bank so mgbe ọnwụna o mee ha na ụfọdụ na-ada ogbenye anyị na-asị kedu ife anyị eme ka a kwụsị ife a ife anyị nwere ike ime n'onwe anyị dịka m sikwa ekwu ọtụtụ afịa na-agba ọkụ na-ada agba ọkụ n'anyasị ma chi folu ehe a nụ na afịa na-agba ọkụ o nwego mgbe anyị na-akpa maka ife mmadụ si sị na afịa shop niile kwesịrị inwe each shop ya-enwelili ka ife a na-akpọzi fire extinguisher mana kee ife onye ahụ ya-emekwanụ mgbe ọkụ bidoro na mgbe ọwụ na anachaghị afịa ọkụ wee bido ee eh, mana ife anyị na-achọ ịkpa kịta bụ ife anyị nwere ike ime mgbe a nọgodo n'ime afịa nene ife ị na-afụ kịta ife anyị na-ene anya kịta ọ South Africa mmadụ gosiri m ya ife a dịcha n'afịa ha niile ha na-eme borehole ife a dịcha n'akụkụ afịa ọha ofu a ka ọ dị n'ime afịa o nweha n'aka ọkụ si ịkpani a connect ya mmiri ozugbo ha nwee borehole ọ bụrọ ka e je chewe ndị water work m na-ekwugodu ọkụ na-agba mgbe ndị mmadụ ka nọ n'afịa so ndị be anyị ife a m na-ekwu ọha ife unu ya-echele gọọmenti ka ọ na-eme anyị ma ee eh, gọọmenti kwesịrị ime ife o kwesịrị ime mana nke unu nwegoro ike ime ka unu nyere onwe unu aka nya mgbe ọwụ efifie em mgbe ọkụ bidoro nya na unu ka nọ n'afịa ọkụ wee bido ife unu nwere ike ime ka anyị hapụgodo nke na-eme mgbe afịa mechigoro ụdị ife ị na-afụ kịta m na-egosi ụnụ ebe a na ebe a ị fụ the red hose nke a wụ na South Africa onye be anyị nọ South Africa tụrụ m nke a sị m na etu a ka afịa ha dị na afịakata ahụ a nụ na afịa ha gbara ọkụ maka o je ha n'ime a gbanyụọ ya mmiri na-adịkewe maka ọ bụ borehole afịa nke a họ ka e je kpọọ ndị fire service nke a a lụnyere ya ebe ahụ alụnye ọ dị n'akụkụ afịa ha niile every unit ị fụ ya maybe unit of stores line ịtọ ị fụ ofu n'akụkụ o nweha n'aka o si kpanie a gbanye nwere ike ịwụ generator ka ọ na-eyuzu e were ozugbo ozugbo gbanyụọ ọkụ m sị ka m je ka ekwu okwu inwe fire truck e ji agbanyụ ọkụ o nwere ike ọ karakwa ọnụ ehe unu nwere ike nọkata unu na-ebupụrụ ya wee je na-alụrụ ndị ọzọ ọlụ ọkụ ebido n'afịa anyị afụ ife e ji gbanyụ mana nke a m na-agwa gị etu i si fụ ya ọ dụ n'afịa ahụ a lụrụ ya maka afịa ahụ ọhọ moto ka ọwụ ndị a na-etinye na moto nke a o seti ha na n'afịa ahụ e were ya gbanyụọ afịa ndị be anyị chewenụ uche hapụgodonụ gọọmenti na nka nke a wụ ife unu nwere ike imere onwe unu afịa ọwụna dị n'ana Igbo maka ndị be anyị ka ọ kacha emetụkarịcha afịa ọwụna dị n'ana Igbo ife a ka unu ya na-eme lụọnụ ụdị a ụnụ na-afụ kịta m na-egosi ụnụ tinyenụ ya n'afịa ọwụna dị n'ala Igbo tinyenụ ya ọ garahọ ọnụ tụkọọnụ ego ọhọ gọọmenti ya lụrụ ụnụ nka tụkọọnụ ego maka unu n'anya mgbe ọwụna a sị na ọkụ gbara afịa unu gaa na news ife unu na-afụ ọwụ millions of gịnị nwa lost to inferno to fire disaster millions a karịkwara ịlụ ife a gasị a na-ekwu ego ni ka ya ejela ife a agbapuo borehole one ma one alụgasị ụdị ife a chelu mụagasịa ndị afịa onye ọwụna nọ n'afịa kwesịrị ịma eyuzie oseti ha na ọwụ ngịwa nọ nso ị kpa ya aka ozugbo agbanyụwa ọkụ nke awụ nke anyị nwere ike ime mgbe a na-azụ afịa mgbe ndị mmadụ ka nọ n'afịa ka ọ fọzie ife a ya-eme mgbe a sị na a nago maka ụfọdụ ọkụ a kwa ọtụtụ n'ime ha awụ ndị ị ya-anụ akụkọ na ee mgbe a nachala ọrụ mgbe e mechichala afịa a sị na ọkụ kpaniri ma ọ n'ụtụtụ ụtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịpụta afịa a sị na ọkụ enwuru mana ka anyị hazigodu nke anyị nwere ike ime mgbe afịa na-azụ ife m na-afụ na-agbawa m obi mmadụ ya-akpakọrịcha gbachaa mbọ niile a gbalụ struggle niile a struggle kpatacha onye a bido n'obele obele dewewe for many years 10 20 years ọ bazie ụba ofu ife a sị na ọkụ ka ọ gịnị under one hour otu awa ọ gbachapụ ife niile mmadụ kpakọrịtara for many years ọ ife nwute ndị be anyị agwana m ụnụ ọwụ na ụnụ nọ n'afịa ndị union afịa ndị meeting afịa ọ bụrọ sọ ịgbachigasị shop mmadụ ee ọ dara iwu nke a mere nke a mere ee ọ nụrụ ọgụ n'afịa nke a mere ọ nwegasịrị ife ndị ọzọ unu ya eme unu gbanahụ ekwensu ụdị ife a ndị nzukọ afịa ndị meeting afịa chairman afịa ngwanụ o setigo ụdị ife a ka a ya-alụ na ọ garahọ ọnụ unu enidihọkwu permission onye ọwụna elu ya ọwụ na afịa gọọmenti ụnụ agwa gọọmenti suggestialụ gọọmenti nekwanụ ife anyị eme la ya asị a wee gọọmenti anyị alụ ya asị m ụnụ nata gọọmenti ego jiri na aka ụnụ lụgodo nke a ka ụnụ nwee ike chegide gọọmenti chee gọọmenti for many years anyị alụ ya m na-agwa ụnụ nke a wee ikikere dị n'aka ụnụ ka anyị wee na-emenyetagodo nke a ebe a ka m sị ka a hapụgodo nke a anyị ka ya echi azụ biko ị fụ ozi a gbasaa ya ka o ruo onye ọbụla aka biko